Псори дяпэкӏэщ нэтыным кърихьэлӏэ дэтхэнэми фӏэхъус фызох. Щӏэныгъэ нэхъыщхьэ зэрызэгъэгъуэтауэ ӏэщӏагъэ хуэхъуным егупсысыр мащӏэ къыщӏэкӏынкъым. Илъэс бжыгъэкӏэ зыхуеджа ӏэщӏагъэр ӏэщӏыб ящӏу,

Уэ узыхуеджар экономикэращ. Ауэ нобэ уролажьэ мэкъумэш хозяйствэм. Ар дауэ къыхэпха хъуа, щхьэ абы ухуэкӏуат? Гъащӏэм дыхуишауэ жыпӏэ хъуну? Дуней чэзу а лъэхъэнэм ауэдэу деджэну уэ абыкӏэ къулыкъу дгъуэтын ди гугъэу ауэдурэ деджа. И кӏэм ауэдурэ екӏуэкӏыурэ ди адэр мэкъумэшу щыта, ди адэм и адэ щыта, ди адэшхуэ щыта. Къапщу щытым урысым жиӏэу животновод в четвертом поколении, мэкъумэш в четвертом поколении хъуати, сэри ӏэщӏыб сымыщӏу сеплъа, си насып хэлъу пӏэрэ, си шхыгъуэ хэлъу пӏэрэ жысӏэри. Узыхуеджа ӏэщӏагъэр зэрысщӏэмкӏи экономикэм нэхъ хуэунэтӏащ. Ар, мис, иджыпсту узэрылажьэ мэкъумэш унэтӏыныгъэм сэбэп къыпхуэхъурэ? Къапщу щытмэ, нтӏэ. Сыт щхьа жыпӏэмэ, зыгуэр умыбжу, зыгуэр зыхумыгъакӏуэу, ауэ дэ лэжьыгъэ зыхэмылъ щыӏэкъыми, бжэкӏэ пщӏэнуи зэранкъым, зыгуэрым жиӏауэ. Зым ухуеджауэ, адрейм, адрей лэжьыгъэм ущыпэрыувэм деж, гугъуехь куэд хэлъ къыщӏэкӏынщ абы, щыгъуазэ зыпщӏу, хэпщӏыкӏыу убгъэдыхьэн щхьэкӏэ. Дауэ уехъулӏа абы? Къапщу щытмэ, Дыпэжыжу щытаӏым мэкъумэшым сыт щыгъуи. Ди адэр зэрыжысӏащи хэтти, кууэ дыщымыгъуазэу щытми, и щӏыӏукӏэ дыжьэхэуэ, дыхыхьэ, дыхэкӏ, ди адэм дыдэӏэпыкъут. Арати, ауэдурэ ӏейщу къыдэхьэлъэкӏакъым тхъуэжыну, дызэджамрэ дызыпэрыувамрэ зы Къапщу щытмэ, купщӏэ гуэрхэри хэлъщ, улажьэу фӏэкӏ къомыщӏэуэ. Тхылъым узэджэ нэгъуэщӏ, даже мэкъумэш, къапщу щытмэ, мэкъумэшым сыхуеджауэ щытми, сыхуеджауэ щытми, лэжьыгъэм пэрыхьа нэужькӏэ зы нэгъуэщӏ ӏэмал гуэрхэр хуэбгъуэтын хуейуэ, нэхъ ӏуэхугъуэ нэгъуэщӏхэр къыкъуэкӏын хуейуэ ауэдурэ мэхъури, абыхэм зыхуэбгъэущийуэ, абы къудекӏуэкӏыу, зыхуэбгъакӏуэу щытын хуей.

Нэхъапэ дыдэуэ, япэ дыдэуэ ди адэ зэрыжысӏащи, ди ади ди адэшхуи ӏэщыхъуу щытахэ. Ауэ сэ сакъыхэкӏри, нэгъуэщӏ лӏэужьыгъуэкӏэ зызубгъуат. Джэд згъашхэу, птицефабрикэ хуэмурэ сщӏурэ оборудовать щӏауэ, абы тегъэщӏауэ селэжьын щӏэздзат. Абы и ӏэмалхэр къэсщӏауэ, ауэдэу екӏуэкӏыу-екӏуэкӏыурэ, мыкӏэ уже их Хыхьэпӏи хэкӏыпӏи къэсщӏа нэужькӏэ, ауэдэу сфӏэмыгъэщӏэгъуэныжууэ нэгъуэщӏ зыкъэслъыхъуэн щӏэздза нэгъуэщӏыбзэкӏэ жысӏэнщи, сеплъурэ жэм къэшым ауэдэу зы лъэхъэнэ делэжьа, делэжьурэ дызыхуэкӏуара, губгъуэм губгъуэ тщӏэт, гъавэ къытетх, гъавэ дгъэтӏылъти, гъавэ илъэсым тӏэкӏу-тӏэкӏуурэ едгъэшхыжурэ ауэдурэ къекӏуэкӏт. Арати, псалъэм папщӏэ, ӏэщым ишхын къэбгъэкӏыни, цӏыхум ишхын къэбгъэкӏыни зэхуэдэ гугъуехь хэплъхьэн хуей. Аращи, пщӏэншэуэ зэманыр тедгъэкӏуадэу къэтлъытэри, илъэс псом ӏэщым яшхын догъэтӏылъри, тӏэкӏу-тӏэкӏуурэ ӏэщым идогъэшхыжри, тӏэкӏу-тӏэкӏуурэ ӏэщым федэ къищӏыр зыдогъэзахуэ. Зэуӏухьэ ӏэщым ебгъэшхыны, цӏыхум ебгъэшхыну уелэжьыуэ, къытепхыу пщэжу ипӏэ хьэутӏыс хьэжи мыхъурэ жытӏэри, ӏэщыр ауэдэу тӏэкӏу ӏэщӏыб тщӏа. Ауэ къапщу щытмэ, ӏэщыншэуи хъуӏым щӏы зепхьэуэ. Сыт щхьа жыпӏэмэ, къыщомыхъулӏэ куэд къохъу, уэгъум щихь къохъу, удзым пэмылъэщу щиблэж къохъу.

Ау абыхэм ауэдэу тепсэлъхьынӏым. Алыхьым и фӏыщӏэкӏэ законыр мэлажьэ зыгуэрым жиӏауэ пэжыр наӏуэ хъуну. Зэрыжыпӏащи, зы унэтӏыныгъэм тебгъащӏэрэ абы нэхъ хэпщӏыкӏыу, ущыгъуазэу ущытын нэхъыфӏщ. Мис мы зэпхъуэкӏа унэтӏыныгъэ зэмылӏэужьыгъуэм узэрилэжьа зэманым къриубыдэу сыт хуэдэ щэхухэр къэпщӏауэ къэплъытэрэ? Къапщу щытмэ, псори гъэщӏэгъуэнууэ Уримылэжьамэ, псори гъэщӏэгъуэнщ къапщу щытмэ. Джэды къащти, зэманкӏэ нэху хуэпщӏын хуей. Освещение зэманкӏэ щытын хуей псалъэм папщӏэ. Нэху щыху бгъаблу псалъэм папщӏэ щытмэ, хьэлъэӏуэ пхуэхъу и лъакъуэхэм имыӏыгъыжу и лъакъуэхэр исраф мэхъу. Ныкъуэдыкъуэ куэд къыхокӏ. Мис ауэдурэ тӏэкӏу-тӏэкӏурэ бзаджагъэ куэд иӏэ къапщу щытмэ, сэ сщӏэрэ ущӏыхьэрэ джэдэщым ущӏыхьэрэ мо джэд хъушэ щӏэтыр къащтуэ къуэгъэнапӏэм зыкъуаубыду щызэрыпӏытӏыж къохъу. Аращи, абы бзаджагъэу хуэдгъуэтар ауэду абыхэм щымыщтэн щхьа жэши махуи радиои догъэдаӏуэ, макъамэи догъэдаӏуэ, макъамэм едаӏуурэ нэхъ ӏэулъауэ макъым нэхъ щымыщту, имыгъащту ауэдурэ щытщи, Дэнкӏи мис ауэдэ бзаджагъэ гуэр хэлъщ псалъэм папщӏэ. Сызэрыщыгъуазэщи, иджыпсту губгъуэм щыфщӏы лэжьыгъэхэр органикэ жыхуаӏэ химие нэхъ мащӏэ зыхэлъ удобрениехэр тефлъхьурэ, апхуэдэ ӏэмалхэр къэвгъэсэбэпурэ фолэжь. Мис абы теухуауэ нэхъ убгъуауэ тезыгъэпсэлъыхьынут. Ар щхьэ къыхэфхын хуей хъуа? Ебгъэлеймэ, сыт абы кърикӏуэнкӏэри хъунур гъавэм дежкӏэ, щӏым? Урыс щӏэныгъэлӏ гуэрхэм я лэжьыгъэхэм седжурэ, седжурэ.

Зыхыбощӏэ, ущрилажьэм дей зыхыбощӏэ, ауэ арыншуи хъуӏым псалъэм папщӏэ. Псалъэм папщӏэ органическэ удобрением хэлъым уэдиз макро-микроэлемент хэлъымэ. Аращи, псалъэм папщӏэ 100 килограммым хэлъын минеральнэ удобрениер органическэ удобрением 40 тонным хэлъыну псалъэм папщӏэ. Аращи, а уэдизыр зэуӏуу теплъхьэмэ, щӏы щхьэфэ исыну. Уи къэкӏыгъэ къэкӏыну, исыну, уэшх къешхыну, уэшхыпсым щӏилъэсыкӏыну, мо аммиак куэду хэлъкӏэ абыхэм ес. Арати, абы ӏэмалу къыхуэдгъуэтара? Советский властым ищӏауэ РУМ жейри минеральнэ удобрение трапхъуэуэ четырёхтонник гуэр къэдгъуэтри, ар зэтхъуэкӏыжа? Мо ди органическэ удобрение къикӏын щхьа, зэран хуэхъухэ ӏутхри, Абыкӏэ тетпхъурэ тщӏащ. Тепхъэм дей зы зым дей куэду щызэтомылъхьэуэ нэхъ зэгъэзэхуау телъу мэхъури, къэкӏыгъэри щӏыри бвэми зэбгъэзахуэми сытми хопшэхъуэжри нэхъ зэран мыхъуу къыпхуэгъэкӏ. Ауэ Ар минеральнэ удобрениеншэу улэжьэфӏым. Органикэм щэӏэпы. Мис ди щӏым, уэ зэрыжыпӏащи, узэплъа тхыгъэхэр, щӏэныгъэ лэжьыгъэхэр Урысейм и щӏыхэм елъытащ. Ди республикэм щӏы диӏэхэм абы дыдей хьэуа щӏыуэпсым и щытыкӏэм ар къызэрезэгъ къызэрекӏуну дауэ зыхэфӏэкӏуэ? Къапщтэмэ, Опытный образец жыхуиӏэм уэдыуэ зы участок хэдубыдыкӏри, абы деплъри, абы езэгът, абы урожайностыр хигъахъуэт, нэхъыбэ къытетх, нэхъыбэ фейдэ диӏэт, нэхъ мащӏэ сом хэтлъхьэти, адрейр ауэду дгъэӏэпхъурэ тщӏа. Мыкӏэ илъэс бжыгъэкӏэ оборотнэ пхъэӏэщэмкӏэ лажьурэ плужнэ поверхность жери иӏэщ абы. Пхъэӏэщэм щӏыщхьэфэр щхьэщигъэжурэ иубурэ щытурэ быдэ мэхъури, удзым, мо къэкӏыгъэм и лъабжьэ хуэутӏыпщӏым.

Емынэ унэ гуэркӏэ ящӏа хъунт абы гъущӏ ӏуву, хьэлъэу ину щыт. Ар интернеткӏэ заказать тщӏу къедгъашэи, мыдрей каркасыр къэдбж, нэдбж интернетым чертёж гуэрхэ къэдгъуэтри, ди ӏэкӏэ дгъэвэжри, абдей ауэду сэкономить тщӏри, двадцать процентов урожайности хигъахъуэ, ауэдууэ нэхъ продуктивну щытт а технологиери. Мы ди уэгъу иубыдхэм нэхъ дыкъезыгъэлар ара? Нартыху пхыжа нэужьэ псалъэм папщӏэ нартыху бзий губгъуэм трепхъуэ. Губгъуэм трепхъуэри ар теплицэ зыщӏэхэм целлофан траубгъуэ, влагэ яӏыгъын щхьа. Мобы я уэдэ къабзэу уэшхи лъабжьэм щӏэкӏыуэ, ауэ дуней хуабэ хъуам псы щӏэтыр къыдримыхуейуэ еӏыгъ абы. Мо плужнэ поверхность пкъута нэужькӏэ, А дурэшхэмкӏэ псы долъадэри, псы щызыхуехьэсри, гъатхэм губгъуэм ущихьэм дей нэхъ псы щӏэмыкӏауэ нэхъ уегъэлэжьэф. Арати, абы ауэдэ ӏэмал зыхуэдгъуэтри, мы уэгъуэр ауэдэу зыхэдмыщӏу нэхъ етхьэкӏа. Япэ илъэсхэм ӏэмэпсымэ зэгъэпэщынми гугъу фыдехьа къыщӏэкӏынщ. Мис а ӏуэхугъуэхэм нэхъ убгъуауэ утезгъэпсэлъыхьынут. Дыкъуажэдэс щӏалэу арщи, къапщу щытмэ, хэт сыткӏэ бауэми, хэт сыт илэжьми наӏуэ, дощӏэри, ди гъунэгъу къыдэӏэпыкъуми, жэрэгъу къыдэӏэпыкъуми, ди ныбжьэгъу къыдэӏэпыкъуми, благъэ къыдэӏэпыкъуми, ауэдурэ зым-зым дыдэӏэпыкъурэ, зыпэщӏэдгъакъуэрэ, хэт и пщӏэ етту, хэт лэжьыгъэ хуэтщӏэжу, ауэдурэ техникэ зэдгъэпэщыхукӏэ, ауэдурэ етхьэкӏа. Ди адэм ӏэщ зэрихуэу щытати, зы трактор цӏыкӏу диӏэт, МТЗ-80 жери. Ныбжьыфӏ иӏэ, сэнэ нэхъыжь хъун тобэ ярэби. Арати, мыкӏэ зы тракторист хьэлэмэт гуэр диӏэти, гайкэ къыпыхуамэ, гъущӏ кӏапсэкӏэ ригъэубыдыжууэ, мис ауэду ӏэхъуэтегъэкӏ цӏапӏэт. Арати, зы грамм зыри зыкӏи дыщымыгъуазэу, зыри хэдмыщӏыкӏыу, мыкӏэ ди цӏыхугъэ гуэрхэм нартыху ящӏэт, къехъулӏэу жаӏэти, ауэду дытегушхуэри дихьа. Дихьэри сэ мис гектар щӏа трактор цӏыкӏумкӏэ

Идгъакӏуэри хэсэным дыпэроув. Хэсэныр щӏыдолъхьэ, тачым тау жытӏу дохьэ губгъуэм, хыдосэ дэ тхуэдэ щыӏэ жытӏурэ, псом нэхъапэ хэтсэну, псомрэ нэхъыбэ тетхыну доӏэ. Дохьэри, хэтса, хэтсэн дохри, хьэсэм дыхохьэри доплъэж ди лэжьыгъэм деплъыну дохьэри, дыздихьам жылу хэлъхьа и гущӏыӏум телъщ.

Ятӏэпсым жылэ къомыр щӏихъумэри зэшэзэпӏэу къэкӏауэ щыта, ауэдэу къыдэхъулӏауэ щыта насып джэршууэ. А илъэсым дауэ хъуат дэ? А илъэсым урысым и жыӏауэ новичкам везет жыхуиӏэм хуэдэу хъарзынэу къыдэхъулӏауэ щыта, хэлъхьамрэ нэхъыбэ тӏукӏэ бэгъуауэ хэтхыжауэ щыта. Етӏуанэ илъэсым къыщыдэхъулӏам техникэр зэгъэпэщын хуей жытӏэри, къэтщэхуа тракторышхуэ двенадцать двадцать один жери, адрей ди трактор цӏыкӏум хуэдэу щыкӏэ нэхъ бланэу мис ауэдэу зэдгъэпэщауэ щыта. Арати, псоми псори зэу зэпэща хъукъым мы япэ илъэсым техникэ псори дмыгъэбыдэу диӏэм зэдгъакӏуэ-лъакӏуэу тщӏын жытӏэри ди малъхъэ щӏалэм

дэӏэзэн хуей хъуа, ауэдэу зэдгъэпэщауэ щыта. Ати, и гуэныхь сыхуейм икъукӏэ и лэжьыгъэ фӏыуэ игъэзэщӏа, мыкӏэ къыкӏэлъыкӏуэ илъэсхэм гъавэкӏэ къыдэхъулӏа нэужькӏэ пысыкычти, жери безоборотнэуэ пхъэӏэщэ зэдгъэпэщауэ щыта. Псалъэм папщӏэ, сеялкэр щызэдгъэпэщам щыгъуэ, сеялкэр яӏыгъауэ, ирилэжьа ауэдэу зэдгъэпэщати, Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ауэдуи специалистышхуэ исыжӏым Къэбэрдей-Балъкъэрым. Я лэжьыгъэхэр яхъуэжу сытрэ ауэдэу хэпшэхъуа. Арати, япэ къэс пэрыхьурэ Алыхьым ещӏэ абы къыпамыхын, къыпаха, ямыхъуэжын, яхъуэжа таблицэкӏэ тхузэтеухуэтэм. Тысяч бжыгъэ хилъхьэн жылэ мин бжыгъэ хилъхьэну тхухилъхьэтэм.

Арати, псалъэм папщӏэ гуэр зытраухуэ сеялкэр къэзыгупсысаимэ, къэзыгупсысари зыгуэркӏэ зыӏущӏа хъун, зыгуэрым зыгуэрым зым зым къытращӏыкӏа хъун, дэри ауэдэу сыхуэкӏуэр, мыр муэду хьэпщӏу мыхъурэ, зэ зэзыпкърылъи щыгъуазэ дыхъу, зэрылажьэ хэтщӏыкӏын хуей хъури, ауэдэу зыпкърытхын щӏэддзэри, шэрхъыр кӏэрахъуурэ жылэ ӏэпигъэхурат. къыщӏэкӏырт. Ати, шэрхъыр кӏэрэхъуэхукӏэ жылэ бжыгъэр къыӏэпигъэхурэ ауэду щыхъукӏэ жытӏэри, шэрхъым и диаметрыр къэтпщри, шэрхъым и диаметрым уэдизрэ шэрхъыр кӏэрахъуэм уэдиз метр бжыгъэ кӏуэну псалъэм папщӏэ жытӏэри, а метр бжыгъэр хэддзыж ди экономическэ специальностыр къэдгъэсэбэпри къэдбжри ауэду дыхуэкӏуауэ щыта, ауэдэ къабзэуэ удобрениери ауэдэ къабзэу тедухуауэ щыта. а звездочкэ хэлъын хуейхэр, игъусэн хуейхэр зэримыгъусэу ар зэран тхуэмыхъуу, ауэдэу хэкӏыпӏэ къэдгъуэтауэ щыта, зыгуэрхэр зыблэддзыру сытрэ ауэдэу къыхэдбжыкӏауэ щыта. Нобэ къыздэсым ауэдэу дролажьэ. Нобэкӏэ сыт хуэдэ ӏэмэпсымэхэр фэ езым зэвгъэпэщу, узэлэжьу сыт щыӏэр? Зэлэжьу щыӏэр иджыри къэдгъэсэбэпаӏым, делэжьу ара, урыс щӏэныгъэлӏ инженер гуэрым къигупсысауи, хэти жеӏэ, хэти Американскэ щӏэныгъэлӏ гуэр американскэ рампампкӏэ йоджэ, урысскэ гидротаранкӏэ йоджэ. Джы абы инерция водым псым и къару къигъэсэбэпу ауэду лажьура. Абы щхьа генератори ухуейӏым, электрогенератори ухуейӏым, камера внутреннего сгорания зыри ухуейӏым. Псым и къару къигъэсэбэпри, псалъэм папщӏэ псыежэхым хэбгъувуэ перепад 50 сантиметров фӏэкӏ имыӏэмэ, метр бжыгъэкӏэ дрихуеиф.

дыхунэмысурэ щытра, ауэ и чэзум Алыхьым жиӏэм дынэсыну дыщогугъ, псы щӏэ. Псыри щӏэдгъэхьэн ди гугъура, ди хьэсэхэм псы гъунэгъуу бложри, а псым хэдгъувыуэ, мор псалъэм папщӏэ тракторкӏэ къыдэпхумэ, помпэкӏэ къыдэпхумэ, тракторист тесын хуей. Трактористым и пщӏэ ептын хуей, соляркэ бгъэсыну, зэман гуэркӏэ фӏэкӏ лэжьэнукъым. Мор зэ хэбгъувэну, пщыгъупщэжыну, жэши махуи лэжьэну. Расходник так таковой иӏэ абы. Гъущӏ кӏэмэлъамэ, кӏапэлъапэкӏэ пхуэщӏыну. Аращи, экономически зыгуэрым жиӏэу целесообразнэщ ар къэбгъэсэбэпыну. Аращи, абы Алыхьым жиӏэм абы делэжьыну дяпэкӏэ хэдгъувэну, ар къэдгъэсэбэпыну. Ди псалъэмакъым и пэм къызэрыхэщащи, уэ экономикэ щӏэныгъэ зэбгъэгъуэта. Мэкъумэш унэтӏыныгъэм уолэжь, мы псалъэмакъ къекӏуэкӏым гу зэрылъыстащи,

Сэ иджыри сызэрыщыгъуазэщи, Азэмэт, уэ уи закъуэкъым мы унэтӏыныгъэр къыхэзыхар, уи къуэш нэхъыщӏэми абы къыхихащ. Иджырей щӏалэгъуалэм мэкъумэшым зезытыр мащӏэщ, дауэ, ари къыхуэкӏуа хъуа абы. Пасэрейм жиӏауэ, Хьэфӏ дэплъей хьэфӏ мэхъуи, шыфӏ дэплъей шыфӏ мэхъу. Ди шынэхъыщӏуращи, къыддэплъейурэ лэжьи илъагъуу, фейдэ зэриӏэ, мыхьэнэ зэриӏэ илъагъуурэ къапщу щытмэ, нэхъ лэжьыгъэфӏ сыт бгъуэтын? Цӏыху догъашхэ, ӏэщ догъашхэ, псэущхьэ догъашхэ, къэрали дэ тхуэдэ мэкъумэшхэра къапщу щытмэ зэтезыӏыгъэ. Арати, ауэдэу сэбэпэгъу къытхуэхъуа Пкъоу моду пэщӏэгъэкъуа къытхуэхъуа. Нтӏэ, иджыпсту фи ӏуэху бгъэдыхьэкӏэ, фи ӏуэху еплъыкӏэр зэтехуэу щыт хьэмэрэ фыщызэпэщӏэувэ къэхъурэ? Уей, къапщу щытмэ, ущызэпэщӏэувэн ӏуэхугъуэ хэзмылъагъу абы. Къытхуохъу, хэт модэ хэтсэм нэхъыфӏ щыжиӏэ, хэт моду тщӏымэ нэхъыфӏ щыжиӏэ. Хэт псалъэм папщӏэ мы гъэм э, дискатор къэтщэхуати, дискаторкӏэ ди шынэхъыщӏэм улажьэм нэхъыфӏщ жеӏэ. Сэ си щхьэкӏэ паровой культиваторыр нэхъ сфӏэтэмэм. Аращи, абыхэм э, зэманыра къэзыгъэлъэгъуэну хэт захуэми, э, зэхагъ- захуагъэ зыкӏуэ- зыкъуэлъым мыдрей щыуам цӏут жимыӏэу акӏэ йодаӏуэ, допщӏэ. Нэхъыжь нэхъыщӏэкӏэ зэщхьэщыддзкъым захуэр захуэщ, къуаншэр къуаншэ. Щыуар щыуащ. Мис нобэрей щӏалэгъуалэ щӏэныгъэ нэхъыщхьэр зрагъэгъуэтауэ гъащӏэ гъуэгуанэ къыхэхыным егупсыс щӏалэгъуалэм сыт хуэдэ чэнджэщкӏэ захуэбгъэзэфыну, сыт нэхъ тегъэщӏапӏэ ящӏым хъужу къэплъытэрэ? Си щхьэкӏэ мызэ-мытӏэу сегупсыса, мыкӏэ джэд къаз тӏэкӏу зыдохуэ, мыкӏэ шы тӏэкӏу зыдохуэ, мыкӏэ мэл тӏэкӏу зыдохуэ, мыкӏэ щӏы тӏэкӏу тӏыгъ, ауэдэу зыӏурэ мыкӏи дыжэ, мокӏи дыжэмэ зызэкӏэщӏэптхъын. Псоми темыӏэбэфу дылъэмыӏэсурэ кӏэрутӏыпщ щытхуэхъу къохъу. Аращи, урысым жиӏау узкэ специализацэм нэхъ трагъэщӏэну чэнджэщ изот, сыт щхьа жыпӏэмэ, дэнкӏи ущыуэркъыфынукъымэ, зы тегъэщӏауэ, абы щыгъуазэ хъуау, абы ухуэӏэкӏуэлъакӏуэу, абыкӏэ зыгуэрым жиӏау специалист ухъуау щытмэ, нэхъ сфӏэтэмэмщ си щхьэкӏэ. Азэмэт зэман къэбгъуэту ди нэтыным укъызэрытхуеблэгъам щхьэкӏэ фӏыщӏэ пхузощӏ, Тхьэм уи мурадхэр къигъэхъулӏэ. Нобэ къыдэплъа дэтхэнэми, адрей нэтын къыдэкӏыгъуэр дызэхуидепӏалъэу узыншэу фыщыт фжызоӏэ, фӏыкӏэ дызэхузэ.